ça va e y'o ko kɛ e ni ɲɛ kun ne n'o ta foyi e cɛ ka ɲi yɛrɛ nin ɲɛkun sugu ma dɛ ɔ ni de kɛ muso la pas de quoi e bɛ ka bɔ min n bɛ ka bɔ n terimuso fanta fɛ yen fanta fɛ yan e bɛ ka taa yɔrɔ jumɛn sisan ne bɛ ka taa so e cɛ ka ɲi dɛ e ko tɛ yan kojugu yɔrɔ min kɔni dɛ a kɔni an ka sigi an ka baro de kɛ Mm. N y'a faamu. O bɛ ɲɛ la.
Awɔ. Donc o la kɛ sisi labɔ wa? Ayi n bɛ taa so fɔlɔ ka na.
Ee Nasu i fana sa. A to n ka taa ka na.
Ahan i bɛ na? Aa ni n taara ni n sera ka na o don ni n ma se ka na fɛnɛ o don dɛ. Ne kɔni b'a dɔn e cɛ ka ɲi cogo min na e tɛ ban ka na wa? A dakabana den sa. Nasu!

ta ka bɔ yan e ka du kɔnɔ mana fan bɛɛ kɛ hali sigiyɔrɔ tɛ sɔrɔ nin ma ɲi sa e dunan mana na e e sɔrɔ nin e ka du kɔnɔ sɔrɔ nin cogo la o o ka ɲi. o cɛ man ɲi. ne jo t'a la e de. n'a ma a bolo yɛlɛma dɔɔnin a kɛcogo nin man ɲi dɛ. jo t'a la.
ɛ nasu taara min.
ok nasu bɔra. ko
ka bɔ cogo di.
ɛ nasu bɔra.
e den ka bɔ kabi sɔgɔma fɔ sisan e t'o kibara dɔn ok a tɛ tunu denmisɛnninya tɛ a
umu i ka mara cogoya tɛ i n'a kɛɲɛ dɔn dɛ e bɛ se ka den to cogo di a ka to ka yaala bɔlɔn kɔnɔ cogo di e tɛ se ka hali a lamara k'a bila minɛn nɔgɔ ko la han surafana minɛnw bɛ si u nɔgɔlen ni dugu jɛra yan'a ka taa kɛ yaala ye a bila dɔ la a ka fini nɔgɔ dɔ ko walima a ka gɛrɛ gada la ɛɛ nasu fa ni ne ko ko n bɛ nasu bila baara la ni nasu ma sɔn ni ne ko n bɛ nasu bugɔ ou bien ne b'a kɔrɔfɔ e yɛrɛ tɛ e yɛrɛ tɛ ne bugɔ o sen fɛ ɛɛ n tɛ kana ka kuma yɛlɛma dɛ kana ka kuma yɛlɛma ne ko de k'a mara nka ne m'a fɔ ko bugɔli dɛ mara mara ni bugɔli fana tɛ kelen ye dɛ maa bɛ mɔgɔ mara ka sɔrɔ m'a bugɔ ee nasu fa den bɛ se ka mara cogo di k'i m'a bagabaga i m'a bugɔ e bagabagara yafa ma e bagabagara e bɛ ko dɔ min kɛ la ne bɛ bagabaga o la n'a fɔra an ka mara bɛ kɛ bugɔli an bɛɛ bɛ sigi la han ne de jo t'a la i t'i t'i t'a fɔ k'i tɛ se den minɛ cogo la dɛ i bɛn'a fɔ dɔrɔn ko hɔn ko ko ne tɛ sɔn ko k'a bugɔ bugɔli o
kɔkɛ ne kelen fana man ka den mara koyi

n'a bɔra kɔkɛ e yɛrɛ tɛ dɔ f'a ye n'a bɔra cogo di ne tɛ foyi f'a ye tɛ foyi f'a ye. maa maa n bɛna sisan.
ee umu na i ko tɔɔrɔ yan. aa n bɛna n bɛna. e tɛ kuma.
n bɛ mun fɔ. a a y'a daminɛ bi de. a y'a daminɛ bi yan. kɔkɛ e de kun b'a la sisan ko ne ka n janto nasu na ne k'a bila ne k'a bila a donna cogo min n'a bɔra cogo min i m'a ye. ɔ ne ko ko ne ka kuma n'a bɔra e yɛrɛ ɲɛ na ne fana ma se ka kuma aa kɔkɛ i b'a sɔrɔ e tɛ fɛn f'a ɲɛ na de kɔkɛ ne tɛ kɔlɔkɔlɔ fɔ nasu ye koyi wa kɔkɛ han fɛn min nasu sisanna ma ne ne tɛ ka nasu faamu sisan mun b'a la
kɔkɛ nasu kɔntannen don sisan cogo min nasu kun tɛ ten dɛ wa nasu don pulukutu i b'a ni boli bɔtɔ ye ne t'a dɔn nasu kɔni ni sentigɛni bɛ don ani sentigɛni bɛ bɔ a bɛ fɛn fɛn na wa ni yɛlɛ ni jɛ kɔkɛ ne sɔnni tɛ nasu rɔ n'a sɔrɔ cɛmisɛnnin dɔ kɛn tɛ ka tulokɔrɔ kuma nin fɔ a ye kɛnɛ ma ɛɛ ayi o kɔni
fɛn bɛɛ bɛ ka ne fɔ o ɛ nin denmisɛnnin bɛ mun dɔn hali o kuma jukɔrɔ kuma min n'i y'a ye o tulojɔrɔ kuma bɛ fɔ a ye e y'a to a ka taa kɛnɛ ma de ne y'a f'i ye k'i k'a to a bila baara dɔ la yɔrɔ min k'a gɛrɛ i yɛrɛ gabuguda la n'i ye cɛmisɛnninw bɛ gɛrɛ a la ka tulojɔrɔ kuma fɔ a ye dɛ a taara yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛ ma de kɛnɛmamɔgɔ tɛ o ne y'o de f'e ye n ko ne ni nasu ka baara nasu tɛ sɔn ne ka baara ma a tɛ bagabaga nasu pɛrɛn tɛ k'a kunna nasu tɛ bugɔ ni ne ye nasu bagabaga e kɔkɛ bɛ wuli ne kama ni n ye n pɛrɛn a kunna i bɛ wuli n kama ni n y'a ci i bɛ n ci mɔgɔ bɛ den mara ka to ma pɛrɛn-pɛrɛn kunna sa n ko pɛrɛn-pɛrɛn bɛ den hakili hawuja hawuja de mɔgɔ caman bɛ e ma ye o ja wililen don f'o tɛ ni pɛrɛn-pɛrɛn tɛ kab'a fitinin pɛrɛn-pɛrɛn bɛ k'a kunna o de don mɔgɔ bɛ den mara ka sɔrɔ ma pɛrɛn-pɛrɛn kunna sa a fɔ dɔrɔn k'i t'a mara ka ɲɛ dɔrɔn o dɔrɔn de don ee ne dun kelen t'a mara an bɛɛ de kan ka n'o tɛ bɛɛ bɛ sigida la bɛɛ bɛ ɲɛ- bɛɛ bɛɛ ɲɛ bɛ ne la yan o. bɛɛ ɲɛ bɛ ne la yan ne tɛ taa se mɔgɔ ma ne tɛ mɔgɔ dɔgɔya n tɛ denmisɛnnin bugɔ foyi foyi e dun nin nin n'a ɲɔgɔnna e bɛ e bɛ ne minɛ ka bugɔ ko ko ko mun na k'o ye k'o tɔ ye ko mara ye i b'a mara ka sɔrɔ ma bugɔ yɛrɛ tuguni cɛ ka ɲi dɛ a nasu i b'a dɔn kun min na n y'i wele k'i lasigi yan sabula cɛ ka ɲi i ye den ɲɛnama ye puis i nungala ka jan forme b'i la très bien n'i tɛ mɔgɔ si ma deli ka nin fɔ ne ye fɔlɔ ne de fana b'a y'i la o de la ne b'a f'i ɲɛna a ka di ne ye ne n'e ka kɛ kanu de la i ni ne awɔ o ka di yan sɛbɛ fɛn sa awɔ ne yɛrɛ tɛ se ka bon yɛlɛ yɛrɛ alijinɛ taamasere ye i bɛ yɛlɛ la ee ala c'est bon i b'a dɔn min ka di ne a kɔni ne su ne ka na su na n'o tɛ problème ye su na yɛrɛ ayi problème foyi t'a la min na su na ne ka n ka so kɔnɔna labɛn k'e ma na a bɛ sɔn ka gɛlɛya dɛ mun na ne de y'a f'i ye mun na i ko ten dɛ i b'a dɔn ne tun t'a kalama ko ɲɔgɔnna den ɲɛnama bɛ dugu in kɔnɔ yan ne tun y'o dɔn ne tun bɛ sɛgɛn minɛ tan na ne b'o kɛ musomanin fɛn bɛ dugu ne cɛ ka ɲi n'a bɛɛ a bɛɛ a bɛɛ wa jɛlen don n'a bɛɛ n ko ne kɛlen ye ne bolo n ko i ye jinɛ den de ye
amadu o bɛɛ très bien n y'a faamu dès que i bɛ tagama i ka démarche kɛ cogoya nin hmm. ani muso si ka démarche kɛ cogoya tɛ dugu kɔnɔ yan nɔ e b'i ta moderniser i b'o dɔn nazarakan na hmm. e b'i ta kɛ i n'a fɔ tɔw ta n'i ta tɛ kelen ye quoi

ne ka n da ka miiri ni muso i b'a dɔn a fɔlɔ la depuis tagara n sigilen n dekurajelen don quoi mais i nana dɔrɔn i m'a ye n yɛlɛla e ka dagabanadenya de i kɛlen ko dagabana woro problème foyi t'a la i m'a fɔ su in na su in na
n'ala sɔnna n b'i sɔrɔ o diya trop bijou ne bɛ mɔgɔ ee cɛw fana sanko an fila dɔrɔn de bɛ yan nɔ

Kori basi t'aw la non basi foyi tɛ yan aa n'i y'a ye n y'aw wele Ahun. a ka di n ye an ka baro kɛ ayiwa an ka te min Ah, o ka d'an ye ɔ kojugu. n baba ye ci dɔ fɔ an ye ayiwa ɔ n'a ma ɲa n denmisɛnnin teri y'aw ye Ahun. n ko n b'a a- a kuma ɲɛfɔ aw ye nka Ahun. an ka te min fɔlɔ aa sabari o bɛ sɔn ka diya n n yɛrɛ yɛrɛ a kɛra fama yɛrɛ de non a kɛra tile fila ye
Ablaye cɛ buramu denmusonin cɛ a kɔni bɛ sa dɛ buramu denmusonin nasu kɛ nasu e bɛ fɛ ka mun de fɔ la sisan ne bɛ fɛ de aw k'an dɛmɛ parce que nasu ka di ne ye trop maa kelen ye wɔɔrɔ ɲama fiɲɛ dɔ tɛ dugu la dɛ e bɛ fɛ ka mun de fɔ ne bɛ fɛ ka min fɔ i b'o dɔn cɔ n ko genguru de kun ko k'ale b'o fɛ ɛɛ abulayi sabari o tɛ baasi ye n tun tɛ fɛ ka aw wele kun yɛrɛ fɔ aw ye sisan nka n'a ma ɲa i bɔra n'a ye ni baba de kɛlɛla kunun ale de kɛra sababu ye ka na ni n ye yan ko fo n ka bɔ duguba kɔnɔ n ka na n sigi so n ka muso ta ko bawo k'a bɛ fɛ gadonbaga ka sɔrɔ n ma bolo ka bɔ baara la o dun kuma in ye tiɲɛ nka tiɲɛnin yɛrɛ yɛrɛ la n tɛ se k'o kɛ fo n k'aw lasigi bawo aw ye n denmisɛnnin teri ye siga t'o la ni n taara ɲɛbɔ dɔ fɛ sisan dugu in kɔnɔ n'a sɔrɔ n'o ko bɛ dɔ ye n kana taa dari aw joli la o ye tiɲɛ bawo teriya bɛ komi balimaya de tiɲɛnin yɛrɛ yɛrɛ la n y'a fɔ abulayi ye cogoya min na o don dɛ nasu kɔni de diyara n ye n ko n t'a fɔ baba ye fɔlɔ fo n k'a ɲɛfɔ aw ye ɔ n'a ma ɲa a sɔrɔla k'a fɔ k'a ka di e sabari ye nka ne kɔni b'i deli i k'a to teriya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ i ka j'a kɔ ne ta ye telimani telimani dɛ ne bɛ fɛ k'a furu de n'o tɛ k'a ma baasi ye kuma tɛ kuma don ɛɛ genguru naamu kanu ye fɛn min ye a tɛ nɔgɔ ne ye nasu kanu de wa ne bɛ fɛ k'a furu ne tɛ se ka j'a kɔ fiyewu
baasi tɛ abulayi i kɔni ye kuma mɛn n ye kuma mɛn kosɛbɛ e hakilinata ye jumɛn nka genguru naamu sabari naamu ne kɔni bɛ min fɔ aw ye a ka di ne ye o denmuso min filɛ nin ye genguru Mm. ee e b'i ta fɔ an ye genguru Mhm. n'a sɔnna e la ɔ an tɛn'a to e bolo sabari fana b'a ta fɔ an ye n'a sɔnna sabari fana na an b'a to sabari bolo teriya la musoko man kan bila ɲɔgɔn na dɛ o kɔni ye ne hakilila ye n'a sela ka sɔn ma o bɛ sɔn ka diya ne ye kosɛbɛ baasi tɛ ne sɔnna ɛɛ abilayi
n y'i ka kuma mɛn a diyara n ye sabari an b'a kɛ abilayi y'a fɔ cogoya min na n k'o de ka di ne ye ɛɛ ne yɛrɛ y'a wele nin kun de la bawo an kana dari ɲɔgɔn joli kan o ye tiɲɛ ɔ e fɔlɔ k'i ka ci f'a ye i bɛ taa n'i kumana a fɛ n'a sɔnn'i ta la ne bɛ n kali hɔrɔnya la ne bɛ jɛn a kɔ nka i fana n b'a fɛ i k'i kalikan di yan n'a sɔnna ne la n'a banna e la i k'a to ne bolo arankini ko t'a la baara jugu ko t'a la foyi foyi an k'o kɛ gundo ye an saba ni ɲɔgɔn cɛ
o kɔni de ka di n ye ɛɛ
abulayi a ye kuma min fɔ n jɛnna n'a ye a ka kɛ ten n'a sɔnna ale la mankan fosi t'a la ne b'a to a bolo o diyara n ye i fɔlɔ bɛ t'i ka ci f'a ye nka yan'o cɛ

bɛɛ b'i sen kan sufɛla yan sufɛ i b'a jateminɛ ni waati dɔ sera surafana mana dun dɔrɔn bɛɛ bɛ da e o tɛ bamakɔ ye dɛ i mana wuli su wagati o wagati i ni maa dɔ bɛ ɲɔgɔn ye ah, ne yɛrɛ dabali ban ne la o e kunsigi in hali bi eh, o bɛ kun ta ɔhɔn payi ne yɛrɛ fana kun bɛ na e ɲininka o e taa kuma cɛ e kunsigi kun ka jan mais sisan dɔ bɔra a la dɛ non o tɛ mode la sisan kunsigi jan in ah. u b'i kɛ zuyɛmina ye hmm. donc ani kojugukɛlaw nin de bɛ mode la bamakɔ k'a mɔrɔmɔrɔ k'a kɛ tan a tɛ janya zu live quoi ma zu zu zu live aw lafiya ma bamakɔ ne ko i mana na burujala dɔ in fɛ yan

e bɛ ka taa naso ninnu fɛ yɔrɔ ne bɛ ka taa yen n'i taara i k'a ɲɛfɔ a ɲɛna ko ne bɛ k'a wele k'a ka n sɔrɔ sunsun kɔrɔ awɔ n y'a mɛn n b'a fɔ a ɲɛna fanta n'i sera k'o kɛ a bɛ diya n ye dɛ awɔ n y'a mɛn k'an bɛn o la awɔ k'an bɛn Taa ɲɛ n ma kun yɛrɛ fama i t'i sigi ayi ma sigi mm. i b'a dɔn ne kun mago b'i la ne ni sabari de bɛnna sisan sisan k'a mago b'i la i sigi n bɛ na sisan

ne yɛrɛ de ka di e ka walawala kan ne tɛ k'a faamuya hmm? ne tɛ k'a faamuya e ma ne ka kuma faamuya ayi hmm. ne ko n ko e de ka di ne ye wa o kɔrɔ ne b'i fɛ kɛ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ de
sabari i bɛ ka kuma min fɔ i tulo b'a la e bɛ ka kuma fɔ e ma siran k'a fɔ e ka siran cogo di ne b'i fɛ o ye kojuguya sabari n ko e ni ne ye balima de ye a ka di ne ye i ka to kɔrɔkɛya minɛn kɔnɔ i n'a fɔ ne yɛrɛ bɛ to dɔgɔninya minɛn kɔnɔ cogoya min na olu ko ninnu tɛ se ka tɛmɛ e ni ne ni ɲɔgɔn cɛ o i ye ne balima de ne b'i minɛ i n'a fɔ ne balima i y'a faamuya ne b'a fɛ i k'a faamuya
nasu nasu nasu e ala nasu n lamɛn sa
kabini ne nana e bɛ k'i ɲɛ ni ninnu kun kun o tuma mun kɛra est ce que sabari kunkolo ka ɲi ka s'o yɔrɔ bɛɛ ma e bɛ k'o fɔ mun na e fanta ne y'a f'i ye a bɛ bonya hakili ma kosɛbɛ e ma sabari ye de ko ale bɛ ne fɛ est ce que a y'a yɛrɛ lajɛ fɔlɔ kɔri nin kunkolo ka ɲi ou bien nin ma taa minfɛn dɔ min e bɛ k'o fɔ mun na a ko k'a b'i fɛ dɔrɔn de fanta
mun b'a la o tuma cɛ tɛ yan cɛ don
cɛ don nka ne t'a fɛ ne b'a fɛ i k'a ta kɛ ne kɔni t'a fɛ an ma s'o yɔrɔ bɛɛ la sa mais cɛ de don n'a nana k'a b'i fɛ e n terimuso an ye dɔ kɛ tan n tɔ dɛ e yɛrɛ b'a kalama tigitigi ne bɛ mɔgɔ min fɛ e b'a kalama ko ne bɛ amadu de fɛ ne bɛ taa mun fɔ sabari ɲɛna amadu
amadu ne ye amadu ka kumaw f'e ɲɛna o tuma e ɲinɛna o kɔ wa e ɲinɛna o kɔ ne dun fana ye caman f'i ye amadu ko in na dɛ ni sɛbɛkɛlaw b'i kɔ wagati min na i ka tugu olu kɔ koyi n kɔni b'o dɔrɔn de f'i ɲɛna

Kɔrɔ basi tɛ a yɛrɛ i bɛ ka kɔrɔba dɛ a kɛra a bɛ basi foyi t'a la a yɛrɛ dun aa brɛmu caman na kɛra tile fila de yɔrɔ an ne yɛrɛ hakili la k'a fɔ ko a kɛra min sɔrɔ y'a sɔrɔ n ye ko dɔ k'i la sa i ma foyi kɛ ne na wagati n'a cogoya don aa di ko ten e ka denbaya dun a bɛ basi foyi tɛ fila nasun n'a ba a bɛɛ bɛ basi foyi tɛ alihamudulilayi nka brɛmu n'i kɛra maratigi ye f'i k'i jɔ i kolo la de
cogo di burɛmu ne ye min ye ɲɛ la bi ne yɛrɛ ye min ye ɲɛ la bi burɛmu b'a yira k'a fɔ k'e jɔlen tɛ dɛ o mun ye ɛ a bɛ se ka kɛ cogo di k'e ka mara b'i bolo e bolo falen b'i ka mara la e denmuso bɛ yala yala dugu fan tan ni naani bɛɛ a bolo bɛ ani cɛmanninw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo yɔrɔ bɛɛ o ka ɲi ne denmuso fila nasun ne yɛrɛ ɲɛ ye ne yɛrɛ ɲɛ de nasun ye maa si ka lakalili tɛ burɛmu n'i kɛra maratigi ye f'i k'a dɔn ko muso ka mara o b'e de bolo den ka mara o b'e de bolo n'i ye nin dɔ yoboyobatɔ ye i jɔn t'i kolo la de n'i y'a dɔn i tun tɛ se ka nasu mara i t'a bila ka na ne bara yan hmm. n'o tɛ
den fana maralen tɛ mɔgɔ kelen bolo koyi ne yɛrɛ ye n seko bɛɛ kɛ nasu na hali kunu sɔgɔma ne bɔra k'a fɔ umu ye n'a ka to ka nasu bila baaramisɛnninw na ɛɛ a fɔ tɛ dɔ ye. ɛɛ e yɛrɛ m'a fɔ sisan ko mara tɛ maa kelen bolo yan ne y'a fɔ umu ye umu ye e ka maramɔgɔ de ye nasu fana ye e ka maramɔgɔ de ye ne ka mara ma latilen umu b'a kɛ cogo a kɛ ka ɲɛ wa i ka mara ma latilen de o.
Eh, kɔrɔ dusu n bɛ min f'i ye eh, an fana tɛ sokɔnɔmɔgɔ ye o e eh, kuma bɛɛ an bɛ kɛnɛma kuma bɛɛ an bɛ foro la o de la ne y'a f'i ye n ko n'i y'a dɔn i ka mara bɛna i sɔsɔ

a b'i mago sa dɛ wa a bɛ kɛ kunmasuuli ko ye dɛ eh, ala k'an kisi o ma ahɔ ala k'an kisi o ma n ye o min f'i ye i hakili to nin na kosɛbɛ i y'a mɛn wa i ye n kuma mɛn n t'a fɛ ka nin ɲɔgɔn wɛrɛ ye ɲɛ la dɛ ni ala sɔnna ma n y'a faamuya ne tɛ o ne yɛrɛ kɔni aa ne t'a dɔn n bɛna min fɔ nasu ye han ne nasu mara maracogo sugu bɛɛ la ka dɛsɛ ayi a tɛ mɔgɔ kuma mɛn a tɛ mɔgɔ kuma mɛn ne y'o de f'i ye n bɛ segin n ka kuma in de kan anw bangera ka danbe min to an ka bulonda la anw b'o sira de don an denw kɔrɔ n'an ka mara cogoya ye n'i dɛsɛr'o la pepepepepewu k'a bɛ kɛ kunmasuuru ko y'an ma a bila ka na ne fɛ yan ni ala sɔnna a ma kunmasuuru t'i sɔrɔ e denmuso kelen ka kɛ ko o diyaɲɛ kama e tɛ se k'o koro han e y'i si bɛɛ kɛ an yɛrɛ tun hakili la k'e tɛna den sɔrɔ yɛrɛ den kelen sɔrɔla e b'o da i ni kan ne hakili la ni fɛn t'i bolo n'i y'a sɔrɔ i kan ka a kan ka tɔbɔtɔ cogo min na a kan ka don maaya kɔnɔ cogo min na waasa a bɛ k'i nafalan ye don nataw la i b'o de kɛ n'e y'o diyaɲɛ ta k'o da i ten kan den yɛrɛ minnu don o bɛ sɔrɔ sira o bɛ sira kelen ta wa a tɛ sira ta a tɛ sira jelen ta.
n y'a faamuya.
brɛmu. n y'a faamuya.
n tɛ kuma caman na dɛ den in ka mara a kala n kana ye nin ɲɔgɔn na tuguni dɛ den in ka mara y'an bɛɛ de kunko ye an bɛɛ de kunko don.

Fanta amadu ka di ne ye koyi ee e fana ye ne fana wa o tuma a ka di e fana ye taa fɔ safurulayi mun b'a diya n ye ee amadu ka di ne yɛrɛ de su fɛ fo ne dalen bɛ sigo a la i b'a sɔrɔ o ye fasan jarabi ye fasan jarabi wa jarabi yɛrɛ e bɛ ka giringirin min k'a nɔfɛ est ce que a yɛrɛ b'a kalama k'e bɛ k'o giringirin k'a nɔfɛ i ɲɛ tɛ amadu kɛcogo la a cɛ ka ɲi a kunkolo kɛcogo ne ɲɛ t'a yɛrɛ la ne yɛrɛ jɛlen don cogo min an ka kupulu bɛ taa dɛ an yɛrɛ ka dugu in na yan nɔ amadu juru ka jan cogo min na e ɲɛ t'o yɔrɔ la la o e ɲɛ t'a la wa ne ɲɛ t'a la ne kɔni ɲɛ b'a la ne ko aw bɛ ka giringirin a nɔfɛ mun na e ɲɛ t'a kɛcogo la mun de b'a la min tɛ kamalennin tɔw la dugu kɔnɔ yan a ni duguden foyi tɛ kelen ye a jɛlen don a kɛcogo lajɛ dɔrɔn man e bolo wa ne bolo kɛ n'an ka taa an ka ci la amadu ka ɲi dɛ

i sin ko la o ka fisa ni ko laminimini i kɔni b'a kalama ko n tun bɛ bamakɔ n dun ka fɛn bɛɛ bɛ yen bɔn n baba de ko n ma ko n ka na na donc n nakun tɛ dɔwɛrɛ n ka muso ta donc o hukumu kɔnɔna na n ko fo n k'i ɲini k'a ɲɛ f'i ye n'a sɔrɔ n'an bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn kanu ɲɔgɔn ma n'a sɔrɔ ni n bɛ se k'i furu baw ne ma maa si ye dugu in kɔnɔ yan min ye ne ja ni e nasu tɛ ne ma maa si ye dugu in kɔnɔna na ne ni min ka kow bɛ taa ni ɲɔgɔn ye ni e tɛ donc o hukumu kɔnɔna na n ko fo n ka na ka kuma in ɲɛf'i ye n'i sɔnna den ko n ye kuma mɛn hmm. nka ne dusukun talen don dɛ sabula ne bɛ amadu de fɛ ne ye n kan di amadu de ma ale de kan ka ne furu n'ale tɛ ne ɲɛ tɛ cɛ wɛrɛ la dɛ
ee nasu kana kow da ɲɔgɔn ma ne ni amadu filɛ nin ye an tɛ mɔgɔ suguya kelen anw filɛ nin ye an ye bamakɔkaw ye ko caman bɛ yen an b'olu ɲɛdɔn amadu ninnu t'a ɲɛdɔn i m'a faamu hali game kɔnɔna na quoi ani diɲɛnatigɛ tacogo kɔnɔna na an bɛ min dɔn mm. amadu ninnu t'a ɲɛdɔn donc s'il te plaît quoi s'il te plaît a ka di n ye i ka pilasini fitinin dɔrɔn di yan i dusukun na tagalen ɲɛfɛ o bɛɛ bɛ ɲa dɔɔni dɔɔni ne yɛrɛ ka na e sɔrɔ ka sɔrɔ ko kamalenni wɛrɛ ma ɲɛbɔ e fɛ ou bien e ni maa wɛrɛ m'aw kan di ɲɔgɔn ma ça veut dire que nafa t'i la non ça veut dire que i cɛ man ɲi ni ne nana sɔrɔ ko i ni dɔ kelen don k'aw kan di ɲɔgɔn ma o yɛrɛ de ka ɲi o de ka di ne ye parce que o b'a yira k'a fɔ i ba ye den wolo quoi i m'a faamu mais a ka di ne ye i ka sɔn yɛrɛ de s'il te plaît tiɲɛ na gengurunin i ka donni kan ka di kojugu nka tiɲɛ ka di ala ye ala ko an ka tiɲɛ de fɔ amadu de ta ye ne ye sabula n'ale tɛ ne ɲɛ tɛ mɔgɔ si la sinon i ka kuma ninnu bɛɛ ye tiɲɛ ye
n y'a faamu mm. komi n tɛmɛtɔla don awɔ o diyara ye mm, n'a kɛra cogo min na an b'a kɛ kɔfɛ i bɛ somɔgɔw fo ka tile ɲuman ban su in na an bɛ se ka ɲɔgɔn ye
o tɛ baasi ye an b'a kɛ ten ala ka se ni ɲuman ye ka foli fɔ somɔgɔw ɲɛna

kɔkɛ i ye ko dɔ kɛ bi nin ma diya ne koro ye dɛ adamaden ɲɛ bɛ fɛn dɔ ye mɛ i da t'o lakali dɛ
ne ye mun kɛ buramu ka ko in kɛ
ɛɛ buramu ka mun ko e bɔra ka mun fɔ buramu ye kɛ ɔn n'a taara a denmuso gosi ubiyɛn k'a muso kɔrɔfɔ dun
o bɛ kɛ- o bɛ o baasima yɔrɔ ye jumɛn ye han ɛɛ koro e t'a dɔn k'a fɔ ko buramu ye ne dɔgɔnin de ye wa ne wolowolo dɔgɔnin de ye buramu ye ne de ye sin bila buramu k'a ta ɔ ne kɛlen ka buramu den ka jogo juguya fɔ o bɛ taa kɛ baasi ye fo ka taa se mankan ma buramu ka so k'o bɛ kɛ kamanagan ko ye. e kɔkɛ yafa ne ma ne ma n ta dabɔ nin kama komi buramu ka denko man nɔgɔn.
a ka denko mana juguya cogo o cogo f'i k'a dɔn k'a fɔ ko ne jeli kelen de don ni ko min y'ale sɔrɔ o ye ne sɔrɔ ni ko min ye ne sɔrɔ o y'ale sɔrɔ ni den kɛra kunmasuli den ye a kɛra jɔnni na an tɔgɔ bɛ bɔ a la n t'a fɛ i k'a ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn fɔ n ɲɛna fila fɔ n ɲɛna tuguni dɛ. a fɔlɔ n'a laban ka kɛ nin ye i k'a dɔn ne balima de don a mana gɛlɛya cogo o cogo a ɲuman n'a juguman ne ni buramu de kan ka jɛ a la

hmm. yalima a ɲɛnabɔla wa a ɲɛnabɔra eh, sabari e ta ci kɛla di eh, sabari yeli babu eh, sisan kɔni o kɔrɔ b'a yira a kɛla genkuru ta ye bɔn sabari e b'i sen bɔ a la pewu kana kuma denmuso in fɛ n'i y'a ye kana kuma a fɛ i b'a haramu pewu o ye bɛnkan ye genkuru o tɛ Hmm. N terikɛ, e ye sabari ɲininka, e ye ne ɲininka.
Haa. Ne kɔni bolo kɔni, sabari ta o ma ɲɛnabɔ, o ma se kuma na, ne yɛrɛ y'o faamu.
Ɔ, a t'e kunna k'a kɛra cogo di? Ne yɛrɛ ta ma ɲɛnabɔ. Awɔ. N taara kuma a fɛ, a ko ne ma ko cɛnni yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ la, k'a tɛ ne ka ko la. aw a y'o de ɲɛfɔ e ye k'a t'e ka ko la aa a y'o de fɔ dɛ nka cɛni yɛrɛ yɛrɛ la sungurun in ka di n ye dɛ nkalon man ɲi nk'a ko k'a tɛ ne fɛ sabari e yɛrɛ dun a ye mun f'e ye
a y'o kelen de fɔ n ye nka nasu ye dugu in den ne ye dugu in den nasu ka sɔn ka nin ko sugu nin kɛ ne la ne ye nasu haramu a t'o kun bɔ dɛ ɛ baw bamakɔ musow filɛ nin ye n'i taara n'i k'u ma k'i b'u fɛ u bɛ konin dɔ kɛ a bɛ f'o ma ko manjakɔrɔbɔ manjakɔrɔbɔ ɔ nka ne girinna ka haramu ta o ye sen bɔlen a la dɛ ne kɔni ne bɛ hakili sigi ne t'a fɔ n y'a haramu dɛ ne bɛ hakili sigi n b'a nɛgɛ nɛgɛ a bɛ se ka kɛ a bɛ sɔn wa n tɛna a kɛ jagoya ko ye muso bɛ nɛgɛ nɛgɛ nin komi e bɛ se nɛgɛ nɛgɛ la a ka di ye cogo min na e k'a kɛ ten ne kɔni sen bɔra a la pewu nka a kana foyi tiɲɛ aw ka hadamadenya la dɛ ayi foyi a kana foyi tiɲɛ dɛ i kana taa kɛ kɛlɛ y'a fɛ dɛ a kana taa kɛ balawu ye dɛ a ne dun b'e dɔn cogo min na an denmisɛnnin ma e i dusu i dusu ka bon i bɛ dusu in bila dɛ dusu in bila hakili bila sanfɛ i ka dusu bila n'i ye dusu bila hakili ɲɛ i bɛ kojugu kɛ dɛ siga t'a la i y'a faamu n'a ko i ma a t'i fɛ o y'a ninkun ko de o ale ninkun fɛn de don a ko ne ma k'a tɛ ne fɛ a ninkun de don ale de ta y'a yɛrɛ ye e ta t'ale ye dɛ ne fana ta tɛ ale ye donc o hukumu kɔnɔna na an b'a muɲu de nka ni e ko k'e sen bɔra a la baasi tɛ ne kɔni ne bɛ muɲu ayi ne kɔni ka ɲi n'i sera k'a nɛgɛ nɛgɛ ayiwa nka gɛnguru sabari ye laloma de n'i ye nin fɔ muso ye a tɛ girin k'a fɔ k'a b'i fɛ o ko a b'i le dɔɔnin pase fɔlɔ
u b'o le kɛ ɔ a bɛ k'o de kɛ sabari la mɛ sabari tɛn'o faamu o kɔrɔ ye min ye sisan e ganyana ne ma ganye fɔlɔ dɛ sabari dimina o ye dimi min kɛ an ka sabari sen bɔ a la an bɛ jɛ an b'a nɛgɛ e ye ayi ɔhɔ n ma ban o ma mhm. a ka jɛ k'a nɛgɛ ne ye mhm. o tɛ baasi ye mhm. nka yala e b'a dɔn wa n'a sɔrɔ n'a bɛ dɔ fɛ dugu in kɔnɔ wa e t'o dɔn n'a ko k'a tɛ e, e, e, fɛngɛ fɛ sabari fɛ a tɛ ne fɛ ɛɛ a kɔni tɛ se ka to dugu in kɔnɔ k'a tɛ hali n'a kɛra maa kelen k'a t'o fɛ dɛ maa min tɛ yaala a tɛ bɔ ayi o t'a la a ka yaala ka suma ayi o t'a la min kɔni tun ka gɛlɛn ne ma o y'aw fila de ye bawo n tɛ fɛ ne ni aw ka teriya a ka fara n tɛ fɛ muso ka kɛ sababu ye an ka teriya ka tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la jo b'i bolo sinon ne ye kuma sugu bɛɛ fɔ a ɲɛna a ma sɔn ka ne lamɛn a bɛ sɔrɔ dɔ de b'a bolo nka su in na an b'a sɔrɔ fɛrɛba la yen a bɛ taa fɛrɛba la n'an y'a sɔrɔ fɛrɛba la yen ne yɛrɛ b'a ɲininka n'a kɛla min ye a b'o fɔ ne yɛrɛ ye cɔ